Agus anois ar an líne atá Deirdre Heaney, comhairleoir de chuid Fhianna Fáil do Chluain Tarbh. A Deirdre, fáilte ar ais go dtí Near FM. Míle buíochas, Darren. A Dheirdre, caithfidh mé comhgairdeachas a rá leat ar dtús mar d'fhógair do pháirtí Fianna Fáil cúpla seachtaine ó shin go bhfuil tú chun seasamh sa chéad olltoghchán eile i gCuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh An bhfuil tú, an bhfuil tú ag súil go mór leis an olltoghchán a Dheirdre? Á, sea, yeah, sea, tá mé an-sásta a bheith roghnaithe mar iarrthóir, Darren, yeah. Tá mé, tá mé ag obair, tá, tá mé ag déanamh sár obair chun an, an fheachtas a chur ar, ar siúl, you know, so yeah, tá mé, thar a bheith sásta bheith mar iarrthóir do Fhianna Fáil san chéad olltoghchán eile. OK, agus tuigim nach é seo do chéad uair a bhfuil tú ag seasamh in olltoghchán, ach nuair a bhíonn tú ag canbhasáil i gCuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh, a Deirdre, cad iad na topaicí is mó a bhíonn daoine, a bhíonn ag cur as do dhaoine ansin? Ehm bhuel tá cúpla cúpla rudaí really ehm tá's agat eh an ghéarchéim tithíochta bíonn daoine i gcónaí ag labhairt mar gheall air sin ehm tá daoine I suppose ehm tá tá daoine eh i gcónaí ag labhairt mar gheall ar an méadú ar in imirce eh tá siad i gcónaí ag labhairt mar gheall ar chúrsaí oideachais. agus athrú aeráide, sin rud an-tábhachtach do dhaoine chomh maith agus cúrsaí sláinte, you know, so na rudaí sin really, bíonn siad i gcónaí, bíonn siad ag labhairt mar gheall ar ábharacha difriúla ach na hábhair a luaigh mé ansin, is iad sin, is iad sin, I suppose, na hábhair is a thagann suas you know go minic. tá's agat.
Ok, ok, eh tá fhios agam gurb í an ghéarchéim tithíochta an fhadhb is mó in Éirinn le roinnt mhaith blianta anuas. A Deirdre, an gceapann tú go bhfuil biseach ar bith i ndán don soláthar tithíochta nó an gceapann tú go mbeidh fadhb againn leis an soláthar ar feadh roinnt blianta eile?
Bhuel, ar feadh roinnt blianta eile is dóigh liom. Tá a lán tithíocht ag teacht anois agus you know tá ok go dtí seo tá easpa tithíocht ar feadh deich bliain ach anois tá tithíocht ag teacht inné bhíos i nDomhnach Míde agus d'osclaíodh d'oscail an Aire Darragh O'Brien tithíocht shóisialta agus affordable rental so táimid an-sásta mar gheall air sin agus tá a lán tithíocht ag teacht ach I suppose níl sé ag teacht chomh tapaidh agus you know chomh tapaidh agus is ab fhearr linn mar a thuigeann tú mé ach yeah tá sé chun a bheith ann ar feadh is dóigh liom, bliain nó dhá bhliain ó shin, you know, as seo amach agus ansin i mo thuairim beidh sé saghas, ní bheidh sé chomh, chomh práinneach, an dtuigeann tú mé? Ní bheidh, beidh kind of laghdú ar an ghéarchéim i mo thuairim ar aon nós. Okay.
Luaigh tú ceist an imirce agus daoine ag ardú an topaic. An bhfuil like a lán daoine ag ardú é seo, Deirdre? Agus tá fhios agam go bhfuil an t-ionad d'iarrthóirí tearmainn pleanáilte sa Chúlóg. An fhadhb mhór é sin sa Chúlóg, timpeall an cheantair sin san áireamh? Bhuel, bhuel, bhuel look it, tá daoine ag labhairt mar gheall ar an imirce, you know. Tá siad saghas buartha mar gheall ar rudaí agus is so caithfidh mise éist leo, dtuigeann tú mé? Níl sé féaráilte a rá le daoine ná bac agus ná bí buartha. So nuair a bhuailim le daoine atá buartha mar gheall ar an ábhar sin, éistim leo, you know, agus tá a lán le rá ag daoine, is daoine, you know, tá siad buartha so caithfidh mé éist leo, you know, so is fadhb é gan dabht, Darren, is fadhb é gan dabht, you know. Tá 'fhios agam go, tá a lán daoine feargach faoi freisin. Ok a Dheirdre, em, rinne mé agallamh Béarla leat anuraidh lasmuigh de Theach Laighean maidir le leas ainmhithe. Eh, tá suim ar leith agat san ábhar seo, nach bhfuil?
Oh yeah, well yeah, tá, tá, tá, déanaim a lán obair mar gheall ar cúrsaí cruálacht ar ainmhithe. Tá sé, ehm, you know, is, is, is, is rud, is rud an-tábhachtach, okay. Ehm, is, is, eh, tá mise mar cathaoirleach

agus tagann an ábhar sin suas go minic, Darren, nuair a bhímse ag obair agus ag canbhasáil timpeall na háite. Tá a lán daoine, tá siad an-bhuartha mar gheall ar an méid cruálacht atá i gceist nuair a bhíonn madraí nó chapaill in áiteanna, gur chóir dóibh gan a bheith ann, an dtuigeann tú? So chuir mé a lán obair isteach in san ábhar sin, yeah, go deimhin. Tá 'fhios agam go bhfuil a lán daoine, dóibh siúd ar spéis leo cúrsaí ainmhithe, tá a lán acu i bhfabhar go mbeadh údarás nua in Éirinn, sórt animal welfare authority a mbeadh i gceannas ar gach rud sórt ó thaobh na policy sin. An mbeadh tú i bhfabhar sin freisin? Sea, beidh mé, tá mé i bhfabhar. Ba mhaith liom go mbeadh níos mó, níos mó airgid curtha isteach ins an ábhar sin. Tá a lán daoine san Garda Síochána, tá a lán Gardaí a bhfuil suim acu ins an ábhar sin ach níl go mór infheistíocht timpeall an ábhar sin so sea an Animal Welfare Authority.

Bhuel, bhuel, tá, tá, tá a lán obair á dhéanamh ag an Comhairle i gcúrsaí Gaeilge. Tá muidne tar éis, I think it was cúig bliain ó shin, bhunaíomar fochoiste Gaeilge ón an Arts SPC agus tá a lán airgead tugtha ón Rialtas don Chomhairle chun chun I suppose chun obair a dhéanamh sa i Baile Átha Cliath chun I suppose muintir Baile Átha Cliath a spreagadh labhairt an Gaeilge agus táimid tar éis Oifigeach Gaeilge a a bhunú ins an Chomhairle agus tá's agat, an cuimhin leat nuair a bhí an iar Ardmhéara Daithí de Róiste ann, bhí cruinniú lán-Ghaelach, an cruinniú míosúil, bhí sé. trí Gaeilge an cruinniú iomlán bhí trí mheán na Gaeilge agus bhíomar ábalta an cruinniú sin a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge toisc go raibh an Oifigeach Gaeilge bunaithe againn you know so tá an tá an Rialtas tar éis 300,000 a thabhairt do Chonradh na Gaeilge agus do

cabhrú le gnónaí éagsúla an Gaeilge labhairt le labhairt na Gaeilge a spreagadh sna gnónaí sin.